an ni manɔ aw bisimila maliba tv 1 ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan an bɛ kunnafoniw daminɛ ni minisiri minnu ka ca ɲɛsinnen don kalanko koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ni duguma kalanso minisiri ni ale ye amadu si savane fɔɔ ka taa se sanfɛ kalanso minisiri ma ale ye dɔnnifa burema kansayi olu ye ɲɔgɔnye dɔ lasɔrɔ mali sifinnakaw ni ayesi sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ Min kɔnɔna la u ye hakilina caman di kalanko yɛrɛ da kun na duguma kalanso minisiri y'a jira k'a fɔ ko fasodenɲumanya k'o jogo kan ka kolokolo jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen dusukun na wa fana ko kalanko man kan ka to kɔ k'o de la ko sira u kan ka don ba la yaasa siralatigɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ bi ma sini ma yaasa mali fana bɛ se k'a ka dɔntaw kan diɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkɔrɔ Sanfɛ kalanso minisiri ale fana ye jateminɛ dɔ bɔ ka bin n'a y'a jira k'a fɔ ko farankan la ko an ka foroba sanfɛ kalanso k'o bɛ t'i jɔ tan na n'a bɛ fɔ o ma iniwɛrisite ko k'a sɔrɔ ko kɛnyɛrɛye sanfɛ kalanso n'o ye iniwɛrisite k'u ka ca ni kɛmɛ fila ɲɔgɔnna boɲɔgɔ ye k'o ye wale ye min fana ka kan ka lajɛ tuguni N'o tɛmɛna ka bɔ yen togo ni sahɛli jamanaw ka jɛɲɔgɔnya baara kadara kɔnɔ min kuntagala b'a daminɛ san 2026 ka taa bila san 2028 jamana ɲɛmaa fɔri ɲasingbe ale ye ayesi minisiri dɔw bisimila minnu ka ca ɲɛsinnen don kɔkan kow ni diɲɛ jɛkafɔ koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma olu bisimila n'o minisiri kofɔlenw ye abudulayi jɔpu karamɔgɔ jan mari tarawele bakari yawu sangare U ye sigikafɔba kɛ min na u ka hakilinaw bolila siralatigɛ caman kan ni o bɛ bɛn basigi jamanaw ka yiriwa ale ni lakana sabatili kofɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna kɔnɔ. Kɔkan kibaruyaw an b'ale da walo ni Burkina Faso jamana ye. A jirala k'a fɔ ko farafinna ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ni o ye Union africaine ye. O maa ɲɛmaa ale sera Burkina Faso jamana kɔnɔ. Ni Burkina Faso jamana ɲɛmaa Ibrahim Traore ale y'a bisimila, u ye kumaɲɔgɔnya caman kɛ u ka jamanaw ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔnɔna la, ni a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Ibrahim Traore n'a ka cɛdenw ma u ka wulikajɔw la, ni a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko basigi nalen don kosɛbɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ, k'o ye wale ye min ka kan ka fo kosɛbɛ, ani fɛnɛ k'u ka cɛsirijala kɛ fila ye min b'a to bɛn ni kelenya, u bɛ se ka basigi Burkina Faso ni farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An bɛ kokan kibaruyaw kuncɛ ni sudan jamana kunnafoni ye a jirala k'a fɔ ko jeneral abdel fatah al burhan ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taama kunkurunnin kɛ ka ɲɛsin jɛba arabi sawudi kɔnɔna ma ni a jɛɲɔgɔnya baaraw kadara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ale ni prince mohamed ben salman ɲɔgɔn cɛ ni a taara kɛrɛnkɛrɛn ma damakasi kɛ prince mohamed ben salman ye k'a jira k'a fɔ ko a bɛ san saba ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɔ ko natɔ ka kɛlɛko diyagoyalen don ale ka jamana kɔnɔ o la k'a bɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini nin maa kofɔlen fɛ yasa kɛlɛ min bɛ a ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka jɔ cogo min na ni prince mohamed ben salman ale ye a jira k'a fɔ k'a fana bɛna wulikajɔw boloda min b'a to a bɛ se k'a jeniyɔrɔ fin nin kofɔlen in na o hakilinajigin na o baaraw kɛra kununko tɛnɛ avril kalo tile mugan san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ An ni ma ni ne kunnafoni sɔrɔlen ka di aw ma Maliba TV an ka kunnafoni se mɔgɔw kɛnɛ kan aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala ka joona joona